ụtọ ndụ media house ekenekwa m unu rinne mgbe m dị 14 years in my life ka m na ka m fụrụ ndị ọyị m ndị gara ịgba bọyị ka ha batara wee fụ kanvas ha yigasị ebe anyị na-agba krismas m wee sị fa ebee ka ha si ha sị na ha gaa na bọyị na ọga ha zụere ha kanvas ha ji wee bata and mụ onwe m enwerọ kanvas ife m na-eyizi bụ shuu ndị vileji m wee sị ha ebee ka ha jere ha sịrị ụfọdụ asị Legọs ụfọdụ asị Pọt Hakọt wee na wee be m akwa wee sị nne m na ya kpọjekwa m bọyị otu a ka nya bụ ife si wee bido e wee setụrụ m wee bido afịa na ihe Chukwu kwadoro na ekwensu adịghị anọ and ọgwụ ahụ a na-asị na a na-agwọ ọgwụ ego ọkwa wayo nnukwute wayo ndị na-agwọ ọgwụ bụ wayo ka ha na-egwu ọ bụrụ na i nee anya na be fa ezigbo ụnọ adị ya ezigbo ụnọ adịrọ ya keezi ka fa si asị na a na-agwọ ọgwụ ego ọ bụrụ ọgwụ ego enwe m ụmụ bọyị ịnọ mgbe anwa maka na ego na-abịazi within that six months m ji ere ahịa m je na-akpọ ụmụ bọyị wee kpọrọ ịbụọ kpọje kaduna kpọrọ ịbụọ kpọje benin kpọzọkwuo ofu onye na vileji mụ na ya nọrọ na Lagos afta one year ka m je tekie stọk ebe ahụ ego m niile dị na kaduna gwụrụ agwụ nke niile dị na benin gwụrụ agwụ ọ dịka m dachighara azụ ọzọ ụmụ bọyị rikọọ ego niile a filizie na ọga ha abana mụnwa onwe m filie na m abana wee bido ịba klọb afta nke anwazi e wee m chịkọọ ife niile m nwere wee mechisie branchị ahụ wee chịkọọ ihe niile m nwere tọọ ofu ebe wee ṅụọ iyi na aga m emepezi branchị ọzọ na ma achịkọ ife m ọnụ m na-enwegodi ego na-arụ ụnọ ma ọ na-emepe warehouse na-adọghị nya bụ mgbe afịa wee chịkọọ ọnụ wee bidokwa n'isi again ọ bụrụ na ị nweta ego i je soro ndị ọyị gị ibe gị unu nwere ego afọmọ klọb abaa ya ofu aha o nwee onye ife mere e je rie ya ife apụta a na-eriga a na-eriga a na-akpọ ee ee ka anyị mentenuo a na-ementenuzi na iro anwa na ọgbọ ndị mmadụ dịrị mma ife a na-akọ baa ume unu ha na-eche na menten unu na-eme bụ iyi unu ṅụrụ aṅụ ọ bụrụkwa iyi a ṅụrụ aṅụ o nweghị ihe dịka ọgwụ ego anyị richa ego ha na-eri na ọgbọ na wedin maọbụ nkwụ nwaanyị maọbụ beria anyị richaa ya pụọ ka a na-ana kpụrụ moto ka ị fụrụ onye ọbụla ọ na-agbakọ ọ na-agbakọ ọ na-agbakọ ma ndị okwu mere eze tụrụ afa e nwere mgbe otukwu mere e nwere ndị na-egbe na anyị rituo na kọnvọị otu agbada ya achara ya chara okwu mere eze chaa ya chara ọrọwa ntịtị onye ọbụla ike agwụ onye ọbụla hei nna ha ụfọdụ achị ya eme ka ejere ịnyụ mmamịrị adịkwụzie ego bikos a fụ na ndị a eh. so erije ego aba na moto a na-akọ ọkọ n'isi ọ bụrụ ọgwụ ego anyị ncha niile tara nnukwu afụfụ eh, nna anyị o nwere ihe m si ka m jụọ gị after ị nwere that little first setback ụmụ bọyị nọ na Benin and Kaduna cause o nwere another setback again ị mere encounter in your life yes after nke ụmụ bọyị ọ dịka ụwa ga-agwụgo friends gbachazie ọsọ a na-akwa gị emo na-achị gị ọchị na ego ya agwụna You- ihe dị etu o mere na ndụ gị atọ yes are you serious mgbe m nwere nsogbu ọzọ after nke anwa m Mm. nwere na 2003 m nwere issue anwa wee nwee setback ego m mekichara ewee gbadaa to 7 million after ka m bịakwara bidozie nwekwa akọ na uche ọzọ batara n'ime m na-azụkwa ahịa na-agba mbọ ego a na-agbagotekwa okay ị nwegoro obere setback wee jee nụọ nwunye gị na yes enwego m obere setback wee jee nụọ nwunye m na 2000 ị rụbago that two decker na Yes. 2003 a ebidoro m ịrụ nya bụ ụnọ na 2005 2005 yes